mwalandiridwa mutsiku la lero amayi ndi abambo kwina kulikonse kumene mukundimva kumene mukutiona kumene mukutionera ndikuti zikomo kwambiri chifukwa chopanga chisankho chachikulu chopambana kuonera pulogalamu imeneyi sabata ndi sabata muli ndi ine John Meki koma mutsiku la lero ndifuna kuti ndikudziwiseni za kabukhu aka zikuchitika mu pulogalamu yake imeneyi bukhu limeneli ndi bukhu limene liku tipatsa chiyembekezo ndi bukhu limene akuti Tempo de Esperança, Tempo de Esperança. Bukhu limeneli mukalifuna kwina kulikonse muli, mukhoza kungoimba foni pa manambala ake amenewo. Mukaimba foni, tipanga zotheka kuti bukhu limeneli lifike kwina kulikonse kumene muli. Komanso tikufuna kukutsimikizirani kuti mukadzaliwerenga bwino bukhu limeneli, mudzapindula kwambiri. M'bukhumu muli zinsinsi zochuluka. muli maphunziro ochuluka amene ali buku limeneli chimene mungapange inuyo ndikungolemba uh, message pa manambala amenewo kapena ndikuyimba foni pa manambala amenewo mukatero tidzapanga chotheka kwina kulikonse muli kuti mulandire buku limeneli laulere sikuti mulipiranso iyayi chimene mungalipire inuyo ndikungoyimba foni yanu kapena kulemba message yanu, mukatero mwakhala nalo bukhu limeneli kunyumba kwanu. Musaluze, usamakhale mkhristu opanda bukhu limeneli. Ndi bukhu lopambana kwambiri chifukwa lidzakuthandizani moyo wanu. Ndiye mu tsiku la lero muli ndi ine, monga ndanena kale kuti muli ndi ine John Meki, tikupitiliza kuphunzira Baibulo. Baibulo lake ndi lomweli. Pamene mwakhalapo musachoke, mukhale pomwepo.

ehe ndabweranso ah, kuti tiphunzire zambiri kuchokera mu buku lopatulika amayi ndi abambo lero ndabwera ndi nkhani yopambana yofunika kwambiri imene nthawi zonse imakhala ili m'makutu mwa anthu, imakhala ikulankhulidwa, a, takhala tikumva zochuluka zokhudzana ndi nkhani imeneyi. Pali anthu ambiri amafotokoza mosiyanasiyana ndipo timaphunzira mosiyanasiyana, koma lerolo tiphunzira limodzi, tikhala tili limodzi mpakana kufika kumapeto. Nkhani ya lero tikufuna kudziwa kuti kodi. Ndi koyenera kugwiritsa ntchito malamulo. Kodi malamulo ndi opambana bwanji malamulo a Mulungu? Ndi ofunikira malamulo kuti ifeyo tidzigwiritsa ntchito malamulo kapena malamulo anatha? Ndiye nkhani imene tikufuna tiphunzire mu tsiku la lero. Ndikudziwa ndangonena chonchomu pali ena ake apsa kale mtima kuti ee yayambikanso ya malamulo. Iyayi, khalani pomwepo ndi nkhani yoti tiphunzire. Si nkhani ya zikwanje iyi, ndi nkhani yoti tiphunzire. Tikufuna tiphunzire tidziwe kuti kodi malamulo ndiwofunika kuwasunga kapena ayi. Bukhu, Baibulo Lopatulika likukamba chiyani za zokhudzana ndi malamulo? Tiwerenge 1 Yohane 1 Yohane 2 vesi yake ya 4 akunena kuti. Iye wakunena kuti, Ndimdziwa Iye, koma wosasunga malamulo ake ali wabodza, ndipo mwa iye mulibe choonadi. Akuti, Iye amene amati, Ndimamdziwa, kunenatu kudziwa Mulungu, osati kudziwa agogo kapena a-a, koma kudziwa Mulungu. Amene amati, Ndimamdziwa, koma osasunga malamulo ake, munthu ameneyu ndi wabodza. Munthu ameneyu sakuyenera. Tikati ndi wabodza, ndiye kuti akulakwira lamulo nambala, Usanamizire mnzako. Lamulo namba 9, Ukangoti iweyo ukunena kuti ndimamudziwa Mulungu koma unakana kusunga malamulo ake, iweyo ndiwe wabodza. Chifukwa chiyani uli wabodza? Munthu amene amavomereza kotheratu ku kudziwa Mulungu, kukonda Mulungu, munthu ameneyoyo akuyenera kusunga malamulo ake chifukwa malamulowo anabwera kuti amuthandize munthu. Sikuti malamulowo ndi oti athandize Mulungu, iyayi. Mulungu sathandizidwa ndi malamulo amene anam'patsa munthu. Koma iweyo ndi amene uti uthandizidwe ndi malamulowo. Tingoyerekeza, lamulo limati usabe. Iweyo ukaba, umamangidwa ndiweyo, si Mulungu amene amamangidwa. Umamangidwa ndiwe amene. Ukapha, umamangidwa ndiwe amene. sikuti amamangidwa ndi Mulungu. Ndiye Mulungu anatipatsa malamulo amenewa kuti atithandize. Akati usabe, ndiye kuti iweyo ukapanda kumvera malamulo amenewo, uma, ukaba umangidwa, ena akutenthedwa, ena aku, akumadulidwa makosi chifukwa cha kubako. Ndiye iweyo ukaba ukudzipweteka wekha. Ndiye lamulo ili likuthandiza iwe, silikuthandiza Mulungu. Mulungu akhala Mulungu, olo utasunga malamulo usasunge malamulo, koma iyeyo akhala Mulungu. Ndiye akuti Iye wonena kuti, Ndimamudziwa, koma osasunga malamulo ake, ameneyo ndi wabodza. Mwina n'kutheka iweyo, iweyo n'kukhalanso wabodza, kapena ine n'kukhala wabodza. Chifukwa timanena kuti, Ine ndimam'dziwa Mulungu, ine ndine Mkhristu, ine ndine, eh, wotsatira wa Yesu, ndi wophunzira wa Yesu, koma chonsecho susunga malamulo ake. Ena nkumati ndife a Bishop, ife ndife a Prophet, ife ndife a a aneneri, ife ndife a mm, a- amati ndani kaya a shehe, koma malamulo ake sitimasunga. Koma tidziwe ichi, ngati sitisunga malamulo ndife abodza. Ndiye tatiyeni tione, kodi nkutheka ah, munthu n'kusunga malamulo onse, komano mwina limodzi lokha samalifuna, zingakhale bwanji munthu amene wosunga malamulo? Kapena kuti malamulo tingasunge malamulo angati? N'kukhoza kutheka ine kumasunga malamulo mwina kumasunga 8, awiriwa n'kumandivuta n'kuona kuti awawa asandipatse bize, ndidzisunga omwewa 8 wa. Kapena ukhoza kusankha pa malamulo 10 aja kuti ndidzisunga awa, awa ayi. Ndiye Baibulo likuti bwanji pa nkhani imeneyoyo? Tatiyeni tione Yakobo 2 vesi ya 10 ndi 11. Yakobo 2 vesi ya 10 ndi 11 akuti pakuti amene aliyense angasunge malamulo onse koma akakhumudwa palimodzi iyeyu wachimwira onse pakuti iye wakuti usachite chigololo anatinso usaphe Usaphe, ndipo ukapanda kuchita chigololo koma ukapha, wakhala wochimwira lamulo. Apa ndiye akutsimikizira motheratu kunena kuti iye wonena kuti, Ayi, ine ndimasunga malamulo, koma nkusunga malamulo 9, limodzili nkuti, Ayi, ili limandivuta, ili ndiye sindingakwanitse, nkulisiya kumbali, akuti ameneyo wakhala wochimwira malamulo onse, wachimwira onse. Malamulo 10 onse aja angoitanidwa kuti ndi lamulo. Ndiye iwe ukasunga limodzi lina osasunga ndiwe wochimwira lamulo. Sukusiyana ndi munthu amene osasunga nkusunga komwe. Iweyo ndiwe wochimwira lamulo. Chimene akufuna kutiuza apa ndi chakuti onse malamulo kwa Mulungu ndi ofunikira. Palibe lamulo loposa linzake onse ndi malamulo. Ndiye akupereka chitsanzo kuti, Amene ananena kuti, Usaphe, ndi yemweyonso anati, Usachite chigololo. Koma iweyo ukati, Ayi, ineyo kupha ko nde sindipha, ndingochita chigololochi, udziwe zoti wachimwira lamulo. Uyu wochita chigololo ndi iwe wakupha, nonse saizi imodzi, chilango chake chofanana. 1 Yohane 5 vesi ya 3 Pakuti ichi ndi chikondi cha Mulungu, kuti tisunge malamulo ake, ndipo malamulo ake sali olemetsa. Pakuti ichichi ndi chikondi cha Mulungu, kuti tisunge malamulo ake, ndipo malamulo ake sali olemetsa. Malamulo akewo ndi opepuka kwambiri. Timanena m'mbuyomu kunena kuti Mulungu popereka malamulo, anapereka malamulo cholinga choti athandize munthu. Malamulo onse amene anayika ndi abwino kwa munthu. Ndi chifukwa chakuti malamulowa ndi opepuka. Chifukwa chani ali opepuka malamulowa? Anthu amaopa malamulo, kuwaopa malamulo. Malamulo ndi opepuka kwambiri. Malamulo ndi opepuka kwambiri. Chifukwa chiyani? Choyamba udziwe ichi, iweyo ngati uti ukane lamulo lakuti usaphe, udziwe zoti iweyo ukapha munthu, abale ake a munthuyo apha iweyo. Ndikusonyeza kuti, kuti iweyo ukhale mmoyo wabwino ukuyenera kuti upewe kupha munthu. Kuti iweyo ukhale mmoyo wabwino, ukuyenera kuti upewe kunena mabodza, kumalankhula za zinthu zopanda umboni. Kuti iweyo ukhale mmoyo wabwino, uchepetse kusilira. Chifukwa chosilira anthu agwa mmavuto, agwa mngongole zochuluka chifukwa chosilira. Ndiye Baibulo likuti usasilire. Zimenezozo ukazitsatira, ndi zabwino kwa iweyo. Ndi zopepuka chifukwa zili ndi ubwino kwa iwe. Sikuti zili ndi ubwino kwa Mulungu ayi. Mulungu chimene akufuna, akufuna munthu amene ali ndi makhalidwe abwino kuti adzam'tenge adzapite naye kumwamba basi. Chimene akufuna Mulungu, munthu wa makhalidwe abwino, munthu wopewa kunama, kunena bodza, munthu wopewa ah, chi- zachigololo munthu wopewa ah, kupha munthu wo- wopewa kuba munthu wosanama munthu wosasilira ndi amene akumfuna mulungu koma iweyo ngati ungati iya ine malamulo ayi ndiye kuti ukuloleza kuti tidzisilira ukuloleza kuti tidziba ukuloleza kuti tidzipha amayima kutsogolo mbusa ndikunena kuti ayi malamulo anatha kalekale malamulo anatha Owo ngati malamulo anatha abusa mukulona mukulola kuti ifeyo muno tidzichita zigololo umva kuti ayi chigololo nkulakwa nkulakwa bwanji pakuti malamulo anatha pakuti chigololocho chili mu gulu la malamulowo ndi chifukwa chake malamulo ali abwino kuti mpingowo ukhale wabwino mpingowo udzilalikira chikondi ufunika kuti ugwiritse ntchito malamulo popanda malamulo mpingo sukhalanso wabwino Ndi chifukwa chake malamulowa ali opepuka. Ndi opepuka chifukwa chani? Ungodzisankhira iweyo kukhala mmoyo wabwino basi. Malamulo ndi opepuka kwambiri. Ndipo tiyeni tione kunena kuti uyu 1 Yohane 2 vesi ya 4 akutiuza kuti aah munthu onena kuti ndimamudziwa Mulungu ameneyoyo ndi wabodza. Ndiye tifuna tione kuti wabodzayu ndi mwana wa ndani. Yohane 8 vesi ya 44 mpamene akufotokoza za uyu wabodzayu kuti ndi ndani. Iweyo ungodziwiratu kuti ngati uli mgulu limodzi la anthu omati ndimamudziwa Mulungu koma osasunga malamulo, iweyo uli mgulu la bodza. Ndiye ngati uli mgulu la anthu onena bodza, udziwe kuti ndiwe mwana wa ndani. Udzisankhira wekha chifukwa ndi Baibulo limene likunena. Yohane 8. Vesi yake ya 44, pali mawu akuti, Inu muli ochokera mwa atate wanu mdierekezi, ndipo zolakalaka zache za atate wanu mufuna kuchita. Iyeyo anali wambanda kuyambira pachiyambi, ndipo sananena sanaima m'choonadi, pakuti mwa iye mulibe choonadi, pamene alankhula bodza, alankhula za mwini wache, pakuti ali wabodza, ndi atate wache wa bodza. Akuti inu muli wochokera kwa atate wanu mdyerekezi. Chifukwa chani muli atate atate wanu ali mdyerekezi? Chifukwa mumanena bodza. Mumanama kuti mumam'dziwa Mulungu, koma malamulo ake simumasunga. simumatsata ndipo mumalengeza kuti malamulo anatha ndiye akuti inuyo ndinu ana a mdyerekezi ndiye mwachidziwikire Yesu Khristu akamabwera sakudzatenga ana a mdyerekezi akudzatenga ana a Mulungu omvera Mulungu munthu umamvera makolo ako ndiye ngati umanena bodza umamvera atate wako amene ali mdyerekezi ngati iweyo umatsatira malamulo a Mulungu ndiye kuti atate wako ni Mulunguyo Nkhani yake ndi muntu simple. Sizochitanso kuti apa tipite ku parliament kapena tipite kuti ku tribunale tikakambe za nkhani ayi. Nkhani sifunikanso majaji. Nkhani ili straight forward kuti ngati umanena bodza kuti ndimamudziwa Mulungu koma osasunga malamulo iweyo ndi wabodza ndipo ndi mwana wa mdyerekezi. Tatiyeni tione kuti koma ndi zoona kuti malamulo a Mulungu anatha? Kuti malamulo a Mulungu angathe. Anathetsa malamulo ndani? Anthu amanena kuti Yesu anathetsa malamulo, malamulo a Mulungu anatha, Yesu atabwera kunali kubwera kudzathetsa malamulo. Ndiye tatiyeni tione kuti Yesu Khristu anathetsa malamulo kapena ayi. Mateyu 5 vesi ya 17, musaganize kuti. Ndinadza Ine kudzapasula chilamulo kapena aneneri? Sindinadza kupasula koma kukwaniritsa. Pakuti, indetu ndinena kwa inu, kufikira litapitilira thambo ndi dziko, kalemba kakang'ono kamodzi, kapena kansonga kache kamodzi, sikadzachokera ku chilamulo kufikira zitachitidwa zonse. Chifukwa chache. Yense wakumasula limodzi la malangizo amenewa ang'onong'ono, nadzaphunzitsa anthu chomwecho, adzatchulidwa wamng'onong'ono mu ufumu wa kumwamba, koma yense wakuchita ndi kuphunzitsa awa, iyeyu adzatchulidwa wamkulu mu ufumu wa kumwamba. Yesu Khristu akusamba m'manja kukanira anthu onse amene amaphwanya malamulo, amene amati malamulo anatha, kuti Yesu Khristu anathetsa malamulo. Yesu akuti, Musaganize kuti ndinadza kudzapasula malamulo kapena aneneri. Aa! Malamulo akhala monga alili malamulo. Ndipo akutsindika kunena kuti, Ngati mukuganiza zoti malamulo akhoza kuchotsedwa, dziwani kuti Kumwamba kukhoza kulolera kuti dziko lapansi lithe, pasapezekenso za dziko lapansi, pasapezekenso china chilichonse pa dziko lapansi, ndipo kumwamba afute chonse, chilichonse cha kumwamba chisapezekeko, koposa kuti kalemba kamodzi kamene kali pa Malamulo Khumi kamasulidwepo, kachotsedwepo. Ndipo tsoka kwa iye amene amaphunzitsa choterocho, amene amachotsapo malamulo ndi kumaphunzitsa anthu atapunguza malamulo, kapena nkumati malamulo anatha, tsoka kwa iyeyo, chifukwa ku ufumu wa kumwamba asawerengeredwe. Koma ndi wodala iye amene amatenga momwe alili malamulo, ndi kuwaphunzitsa anthu momwe alili malamulowo, ameneyo ndi wodala. Kodi iwe uli m'gulu liti, lo lophunzitsa anthu zochotsedwa pa malamulo, zokuti Yesu ana, a, a, a, a, anachotsa malamulo. Tikumunamizira Yesu nthawi zambiri kuti Yesu ndi amene anachotsa malamulo, Yesu anaphwanya malamulo. Iyayi, Yesu sanaphwanye ndipo sanachotse malamulo. Malamulo ndi malamulo momwe alili. Apa ndawerenga Chipangano Chatsopano chokhachokha. Anthu amati ayi koma m'Chipangano Chakale, apapa ndawerenga Chipangano Chatsopano chokhachokha. Yesu Khristu akulimbikitsa kuti tisunge malamulo ndipo ndi tsoka kwa iye amene akuphunzitsa anthu zosemphana. Kodi nkhani imeneyi anthu akalewa ndi Yesu Khristu anayikambiranapo? Tatiyeni tione yokhudzana malamuloyi kuti anthu akalewa anayikambiranapo. Tapezani Marko 7 tiyambira vesi ya 6. Marko 7 vesi ya 6 akuti Iye ananena nawo, Yesaya ananenera bwino za inu onyenga, monga kwalembedwa. Anthu awa andilambira Ine ndi milomo yawo, koma mtima wawo ukhala kutali ndi Ine. Akutitu Yesaya ananenera bwino za anthu onyenganu, chifukwa mukumulambira Mulungu ndi milomo koma mtimawo uli kutali. Munthu akamati, Ndimamdziwa Mulungu, koma osasunga malamulo, akufuna kulambira Mulungu ndi pakamwa, koma mumtimamu ndi mwana weniweni wa dyabulosi. Nzimene akutanthauza. Tatiyeni tione. Vesi ya 7 akuti, Koma andilambira Ine kwachabe, ndi kuphunzitsa maphunzitso malangizo a anthu, musiya lamulo la Mulungu, nimusunga mwambo wa anthu. Apa Yesu akumasuliratu choona chenicheni. Mukusiya malamulo a Mulungu ndi kumasunga miyambo ya anthu, malamulo a wanthu, zimene sizinalembedwe m'Baibulo ndi zimene mukuzigwiritsa ntchito, zimene zikuonetseratu kuti inuyo muli kutali zoona ndi Mulungu. Munthu yekhayo amene akunena kuti ineyo za malamulozi ayi bakasiyani kaye uko, ineyo koma ndi chisomo basi si ndipo baibulo limatsimikizira bwino kuti palibe munthu amene akupulumuka chifukwa anachita bwino 100 palibe ndipo baibulo limanenetsa kuti pakuti tonse pa dziko lapansi ndife ochimwa ndipo amanena kuti munthu akanena kuti ineyo ndilibe tchimo akudzinyenga yekha ndipo mwa iye mulibe choonadi ndi zoona ndipo munthu adzapulumuka ndi kuyesetsa osati kukwaniritsa izo ndiye zoona zenizeni Koma kuti tidziwe kuti ili ndi tchimo, ndi chifukwa cha malamulo. Aroma 7 vesi ya 7 akuti, Pamenepo tidzatani? Kodi chilamulo chili uchimo? Msatero ayi. Koma ine sindikadazindikira uchimo koma mwa lamulo, mwa lamulo ndimo, pakuti sindikadazindikira chilakolako sichikadati chilamulo, Usasirire. Akufunsa kuti kodi. Pamenepopo titani? Kodi chilamulo chili uchimo? Chilamulo sichili uchimo ayi. Ndipo akuti sitikadazindikira kuti chilakolako ndi tchimo, usasirire, kuti ndi tchimo ngati lamulo likadapanda kunena. Lamulo limamudziwitsa munthu kuti wachimwa. Munthu kuti adziwe kuti ili ndi tchimo ndi chifukwa cha lamulo. Pakanakhala kuti palibe lamulo, padziko lapansi sipakanapezeka ochimwa. Tonse tikanakhala angwiro, oyera, opanda banga chifukwa palibe, palibepo lamulolo. Koma chifukwa cha lamulo, timadziwa kuti ichi ndi choipa, timadziwa kuti ndikapanga ichi ndichita tchimo, timadziwa kuti apapa ndiye ndalakwa. Lamulo lili ngati galasi. Munthu umati ukasambasamba ndikupita pa galasi ndikukadziyang'ana ndiye umaona kuti a tayi yangayi sinakhale bwino yaima pambali ndiye galasi lija silimakukonza tayi umakonza wekha. Ndi chimodzimodzi ukakhala kuti Wada iweyo. Ukapita pa galasi pompaja, galasi lija silimakuchotsa matope ayi. Umadzichotsa we, umayang umayenera kuti upite ukayang'ane madzi ukasambe. Sikuti ukapita pa galasi ukaona kuti no wada basi ndiye kuti wayera pamenepopo. Ayi sichoncho iyayi. Nkhani yake ndi yakuti i galasi lingokuonetsera iweyo kuti wada. Ndi chimodzimodzi malamulo. amangokuonetsera kuti akulu mwalakwa ndinu ochimwa nchimene amachita malamulo palibenso china ayi amangochita zomwecho basi malamulo amangokuonetsera kuti pakati pa iwe ndi Mulungu palowa udani chifukwa cha izi chifukwa cha kuba chifukwa cha kupha chifukwa cha kukula mtima chifukwa cha chigololo malamulo amakuonetsera zomwezo basi ndiye ukamati malamulo anatha ukutanthauza kuti Aroma 7 akutsimikizira kuti, Pamenepo tidzati kodi, eh, chilamulo chili uchimo? Chilamulo si uchimo ayi. Chilamulo ndi choyera. Tikawerenga pa vesi yake ya 12, pa vesi ya 12 akuti, Chotero chilamulo chili choyera ndi chilangizo chache choyera, chilungamo, ndi chachilungamo. ndi cha chabwino, chilamulo chili choyera, ndi chilangizo chache ndi, e, cholungama. Chilamulocho ndi choyera, mokuti pakati pa iweyo ndi chilamulo, okuda ndiweyo koma chilamulo ndi choyera, ndipo chidzakhala choyera mpaka kalekale. chifukwa palibe ufumu wa mulungu atadzafike polola kuti yambani kumaba palibe palibe ufumu wa mulungu atadzafike poti yambani ku- kumanena bodza palibe ndipo akunenetsa kuti wabodza wina aliyense ndiye mwana wa lusifara mukuonatu kodi chabwino malamulo amene akutchulidwa apawo malamulo ake ndi ati ndiye timabwera tsopano ku eksodo 20 timayambira pa vesi ya 3 Pa vesi ya 3 akuti, Usakhale nayo milungu ina koma Ine ndekha. Akuteroyo ndi Mulungu. Ndipo pa vesi ya 1 amanenetsa monena kuti, Ndine, ndipo Mulungu ananena nawo, ananena mau onse amenewa, nati, Ine ndine Yehova Mulungu wako. akutanda, Mulunguyo akupanga, kuyamba kudziwonetsera kuti ndi ndani afuna kuyankhula mawu amenewa. Chifukwa mwina tikhoza kuona ngati kuti a, mawuwa akuchokera kwa wina wake, koma mawuwa akuchokera kwa Yehova Mulungu. Ndipo Yehova Mulungu wakoyo, amene umamuti ndi Mulungu wakoyo, ndi amene akunena choyambirira, Usakhale nayo milungu ina koma Ine ndekha. Chachiwiri, Usadzipangire iwe wekha fano losema. kapena chifanizo china chilichonse cha padziko kapena chakumwamba kapena chakuti usadzipangire usadzipembedze usadzipembedzere izo usadzitumikire izo chifukwa ine ine Yehova Mulungu wako ndili Mulungu wansanje wakulanga ana chifukwa cha atate awo kufikira m'badwo wachitatu ndi wachinayi wa iwo amene akudana ndi ine ndi kuwachitira chifundo anthu zikwi zikwi a iwo amene akonda Ine nasunga malamulo anga. Yehova akunenetsa kuti, Musadzipangire wekha chifano chosema, kapena chifano china chilichonse cha kumwamba kapena cha pa dziko lapansi, ndipo usazitumikire izo, chifukwa Ine Mulungu wako ndine Mulungu wansanje, olanga ana chifukwa cha atate awo. Ndiye Mulungutu amene tikumtumikira pano. Ndiye Mulungu amene tikukamba za iye. Ndipo akuti, Ndikuwachitira chifundo ineyo anthu zikwi zikwi, miyanda miyanda, iwo amene akonda ine, nasunga malamulo anga. Basi zimene Mulungu akunena. Ndiye pa vesi ya 7 akuti, Usatchule dzina la Yehova Mulungu wako pachabe. Chifukwa Yehova sadzamuyesa iye wosachimwa amene atchula pachabe dzina la Yehova. Yehova akunena kuti, Ineyo dzina la ine usamalitchule pachabe. Iweyo waba ndi akukufunsa, Inetu, ine pali Mulungudi, Ine ndikuuzani pamaso pa Mulungu, sinnabe iyayi. Usatchule dzina la Yehova Mulungu wako pachabe. Usatchule dzina la Yehova Mulungu wako pofuna kupezera zinthu. Pali ena amanka nafunsira mamembala a tchalitchi ncholinga ndi kumafunsira ndi ma vesi ati basi awalole. Iyayi. Dzina la Yehova silopezera zofuna zako aa. Dzina la Yehova silopezera ndalama isakhale kapitolo yopezera mpamba opezera chuma ayi. Usatchule dzina la Yehova Mulungu wako pachabe, lamulo nambala 3. Lamulo nambala folo likupezeka pa vesi 8. Udzikumbukira tsiku la Sabata likhale lopatulika. Masiku asanu ndi limodzi udzigwira ndi kumaliza ntchito zako zonse, akuterotu udzikumbukira tsiku la Sabata likhale lopatulika. Masiku asanu ndi limodzi! Udzigwira ndi kumaliza ntchito zako zonse, koma tsiku lachisanu ndi chiwiri ndilo Sabata la Yehova Mulungu wako. Koma tsiku lachisanu ndi chiwiri ndilo Sabata la Yehova Mulungu wako, usagwire ntchito iliyonse, kapena iwe wekha, kapena mwana wako wamamuna, kapena mwana wako wamkazi, kapena wantchito wako wamamuna, kapena wantchito wako wamkazi, kapena nyama zako, kapena mulendo amene ali m'mudzi mwako. Chifukwa masiku asanu ndi limodzi Yehova adamaliza za kumwamba ndi za pansi, ndi za m'nyanja, ndi zinthu zonse zili m'menemo, napumula tsiku lachisanu ndi chiwiri, chifukwa chache Yehova anadalitsa tsiku la Sabata kuti likhale lopatulika. Chifukwa chake ndi chimenecho, iwe usadzipangire wekha tsiku. ati ayi ayi a tsiku ukhoza kungosankha lina lililonse ndiye mulungu wake si ameneyu mulunguyu akuti udzikumbukira tsiku lokha la sabata likhale lopatulika si masiku onse aa masiku ena onsewa mulungu anagwira ntchito koma tsiku lokhalo la sabatalo Ndipo pa masiku onse amene timagwira, tima, ti, timaatchula ifeyo, masiku onsewa, ati, kaya Sunday, Monday, Tuesday, chani, masiku amenewa anapereka maina ndi anthu, koma tsiku lokha la Sabata, dzina lokuti Sabata, anapereka ndi Yehova, ndipo silidzachotsedwa tsiku limenelo, ndipo silidzasinthidwa, lidzakhala tsiku lomwelo. Ndipo akuti ntchito zako. Pa tsiku la Sabata zisalowe, ugwire ndi kumaliza ntchito zako masiku asanu ndi limodzi, koma tsiku lokha la Sabata usagwire ntchito zako. Chimene akutanthauza ndi chani? Pa tsiku la Sabata ugwira ntchito za Mulungu, koma zako zathera pa masiku asanu ndi limodzi. Lamulo nambala folo limenelo. Lamulo namba faifi, udzilemekeza atate wako ndi amako, kuti achuluke masiku ako m'dziko limene Yehova Mulungu wako wakupatsa. Usamachitire chipongwe makolo ako, usamatukwane makolo ako, udzialemekeza. Enanu mukugona nyumba yabwino, koma amayi anu nyumba yoti mvula ikamavumba mvula iwo nkumagona choima, ndiye akuti ulemekeze atate ako ndi amako. Kumeneko ndiye kunyozako makolo ako kumeneko. Mwana Wosalemekeza makolo ake si, ndi wosafunika mu Ufumu wa Kumwamba. Mwana onyoza amene anam'bereka ndi wosafunika kuti alowe mu Ufumu wa Kumwamba. Amene akufunika mu Ufumu wa Kumwamba ndi wodziwa kulemekeza atate ake ndi amake. Lamulo nambala 6, Usaphe. Kupha tikudziwa, koma kuphako ena, ena amachotsa mimba ndiye kuphako? Kulibe kuti ati ayi poti anali asanabadwe, koma wapha. Ena amadzipha okha, ndiye kuphako, ndipo kuphako kuli munjira zosiyanasiyana. Ena amasuta fodya, ukamaliza kusuta fodya wakojo ukadzangodwala TB ndi kufa chifukwa cha cha cha cha TB yo udziwe kuti wadzipha. Ndiyetu kuli kudziphatu kosiyanasiyana. Usachite chigololo, Lamulo nambala 7, Ena amati akachita chigololo akapita kokalapa amangoti, Abusa, ndalakwira lamulo nambala 7, Usachite chigololo. Lamulo namba 8, Usa, Usabe. Lamulo namba 9, Usanamizire mnzako. Lamulo namba 10, Usasirire nyumba ya mnzako kapena mkazi kapena china chilichonse cha mnzakoyo. Malamulo ake ndi amenewawa amene takhala tikuwanena mmbuyo monsemu. Baibulo lafotokoza kwambiri. Malamulo ake ndi amenewawa. Ndiye ngati uli ndi milungu ina, udziwe zokuti iweyo ufumu wa kumwamba sukufunika. Ngati umadzipangira dzimafano dzosema ndi kumagwadira dzimafano dzosemadzo, ukapita kutchalitchi kwanu ukakadzipeza dzimafano dziri kumeneko nkumakadzigwadira, ungodziwa kuti inuyo Iweyo ndi mpingo umenewo muli panjira yopita ku chiwonongeko, chifukwa Baibulo, Mwiniwake, Yehovayo, akuti, Usadzipangire fano losema. Usadzi, usafananize Mulungu ndi chinthu chosema. A-nha. Mulungu sapangidwa ndi manja. Ayi. Ndipo ngati ukufuna kugwadira, ugwadire Mulungu yekha. Osagwadira china chirichonse chosema chopanda moyo. A-nha. Lamulo limenelolo, ngati inuyo mukapita ku tchalitchi mukakaona kuti zikuchitika zoterozo, mungodziwa zoti ifeyo tili pa mdipiti wopita ku chionongeko. Ndiye akuti, Usatchule dzina la Yehova Mulungu wako pachabe. Ngati umazikonda ndi bwino kulekeratu, chifukwa Yehova akuti, Dzina la ine si loseweretsa. Dzina la ine si lopangira ndalama. Dzina la ine si kapitolo. Ayi, dzina la Ine ndi lopatsa moyo. Usamalitchule pachabe. Ndiye akuti udzikumbukira tsiku la Sabata kuti likhale lopatulika. Koma ngati iweyo sumakumbukira tsiku la Sabata, udziwe kuti uli m'gulu lomwe lija lokuti, Ndimamudziwa Mulungu koma osasunga malamulo ake. Ndiye kuti ndiwe mwana wa Satana. Ndikhulupirira kuti ndanena za malamulo onse apapa. Ndiye ena nkumanena kuti yayi zimenezozo zinatha, chani, iyayi. Tiyeni tione Yesaya 40 vesi ya 8, kuti kodi Mau a Mulunguwa amasintha? Mau a Mulunguwa tsiku lina lake mwina lake tsiku lina lake adzanena kuti ayi ayi apapa aah taleka izizi izi. Yesaya 40 vesi yake 8. Udzu unyala, duwa lifota, koma Mau a Mulungu wathu adzakhala nthawi zachikhalire. Udzu umanyala ndipo duwa limafota, Koma Mawu a Mulungu athu Adzakhala nthawi yachikhalire, ndipo sadzasintha ndi pang'ono pomwe. Chimene akutanthauza ndi chakuti, mukamawerenga kumapita kutsogoloko, mukamaona ngati zikusintha, khalani pansi ndi kuphunzira bwinobwino kuti mumvetsetse kuti Baibulo likuti chani. Chifukwa chiyani? Chifukwa chakuti kutsogoloku tidzimva ngati kuti Mau a Mulungu akusintha, sadzasintha mpang'ono pomwe chifukwa Mau a Mulungu adzakhala nthawi ya chikhalire. Iweyo udzabadwa mpakana kufa, agogo ako a kaya ndani kutsogoloku onse adzapita koma Mau a Mulungu adzakhala nthawi ya chikhalire. Mukuona kuopsa kwake? Komanamizana kuti malamulo anatha, komauzana kuti yayi tikungovepi, tikungokhala mu chisomo basi, chisomo, Ife nchisomo basi. Palibenso. Ndiye nchimodzimodzi tidzingomwa, tidzingoledzera, tidzingochita chirichonse chimene tikufuna kuchita, chifukwa tiri mu chisomo. Koma nkhani si imeneyo. Yehova akufuna anthu a khalidwe labwino. Yehova akufuna anthu ong akumva ndi kuchita Mawu. Yehova akufuna anthu amene amamumvera, chifukwa ukapanda kumvera Yehova, ndiye kuti umamvera Satana, ndiye kuti ndiwe mwana wa Satana. Yehova amatikonda. Ndi chichifukwa chake ana anamasulira mavesi onsewa. Ndi chifukwa chake Baibulo linalembedwa, chifukwa cha chikondi cha Mulungu. Ndi chifukwa chake anapereka malamulo, chifukwa cha chikondi cha Mulungu. Mulungu amatikonda. Ifeyo taphunzira zambiritu mu tsiku la lero, ndipo tamvetsa zambiri mu tsiku la lero. Ndipo akunenetsa ndithu m'Baibulomu kuti palibe lemba olo limodzi kapena kansonga kake ka pa malamulo kati kadzachoke. Ngati akuti usachite chigololo, ndithu usachite chigololo. Sikuti adzasinthanso ayi. Ngati akuti udzikumbukira tsiku la Sabata, ndi tsiku la Sabata ndithu. Palibenso kuti padzasinthidwa aa. Ndi zimene Baibulo likutanthauza. Koma iwe ndi ine timaona ngati malamulo ndi chipsinjo. Malamulo si chipsinjo. Malamulo ndi chikondi. Mulungu amatikonda chifukwa anatipatsa malamulo. Tatiyeni tiwerenge vesi lomalizira tsiku la lero. Timalizire ndi vesi limene lili Chivumbulutso. Timalizire ndi Buku la Chivumbulutso mu tsiku la lero, Chivumbulutso 1 vesi ya 3, Chivumbulutso 1 vesi yake ya 3, Wodala iye amene awerenga, ndi iwo amene akumva mawu a chinenerocho, nasunga zolembedwa momwemo, pakuti nthawi yayandikira. Ndi odala amene awerenga. Pali anthu amene anachita mwayi kumapita ku sukulu ndi kumatha kuwerenga okha. Ndi odala amene awerenga. Komanso asangowerenga kokha ndi kuchita zimene zili m'buku limeneli. Ndi wodala ndithu munthu ameneyo. Koma ngatinso sunapite ku sukulu, akuti makutu okha uli nawo umamva. Ndiye akuti, Ndi odala amene amva. zolembedwa m'bukhu limeneli, nachita. Koma sakuti ndi odala amene, no, amamva osachita, iyayi. Ndi odala amene, owerenga osachita, ayi, ndi odala amene amva nachita za m'bukhu la chinenerochi. Bukhu lake ndi limenelili. Ngati wamva, chimene ukuyenera kuchita ndi kuchita zimene wamvazo. Osati kungomva ndikukakhala ayi. Baibulo likuti ndi odala amene amva ndi kuchita. Iweyo ndi ine tikuyenera kumva ndi kuchita mau a Mulungu. Yesu Khristu anauza amayi ake kuti, Amayi anga ndi abale anga ndi amene ali mkati muno amene akumva ndi kuchita mau a Mulungu. Yesu Khristu amakomedwa ndi munthu yekhayo amene amamva ndi kuchita mau. Yesu Khristu akufuna iweyo ndithu ndi ine kuti tidzapulumutsidwe. Si chifukwa china, amatikonda. Anachoka kumwamba kudzatifera pa mtanda kuti adzatipulumutse. Ataona kuti tatayika kwambiri. Anthu ena amanena kuti iyayi malamulo siti sitikuyeneranso kuyenda mmalamulo. Eeh ndi zoona aah mmaganizo mwanu mumaona ngati ndi zoona. Koma nkhani ndi yakuti malamulo amatithandizira kudziwa tchimo. amatithandizira kudziwa choipa, amatithandizira kutikonza moyo wathu, koma wotipulumutsa ndi Yesu Khristu. Palibenso wina amene ati adzapulumutse munthu, ndi Yesu yekha. Ndipo ngati timamva chisomo, chisomocho ndiye Yesu Khristuyo. Yesu Khristu ndi amene akupulumutsa munthu. Malamulo angothandizira munthu kuti akonze moyo wake. Ngati tinyozera kusunga Malamulo Khumi, ndiye kuti tikunyozera kupita kumwamba, tikunyozera kupulumutsidwa. Malamulo Khumi amathandizira iweyo ndi ine kuti tioneke kuti ndife Akhristu. Chifukwa cha Malamulo. Mpingo umaoneka kukhala wofunikira. Mkhristu amaoneka kukhala wofumi, wofunikira. Yesu Khristu ali pa dziko lapansi anasunga nawo malamulo. Yesu Khristu sanachimwire lamulo lina lililonse. Yesu Khristu anakwaniritsa. Yesu Khristu, pa, pamene anati, Ndabwera, musaganize kuti ndinadza Ine kudzapasula, koma kudzakwaniritsa. Chimene amatanthauza ndi chakuti, pa dziko lapansi, Palibe munthu amene anabadwa pa dziko lapansi mpaka kumwalira osachimwa. Palibe. Tonse a pa dziko lapansi tinachitapo machimo. Koma ndi Yesu yekha amene anabadwa kuyambira ali wamng'ono ndi amene anafika mpakana tsiku loku, lomwalira kwa Iye mpaka kupita kumwamba asanachimwire olo lamulo limodzi. Anakwaniritsa malamulo onse. Ndi yekhayo Yesu. amene anakwaniritsa. Koma tonsefe sitingakwaniritse malamulo. Koma timayesetsa. Ndi chifukwa chake Baibulo limati, Opulumuka adzapulumuka chifukwa choyesetsa, osati chifukwa chokwaniritsa malamulo ayi. Koma tiyeni tiyesetse kukwaniritsa malamulo. Ndi chokhacho chimene chingatithandize kuti ife tikhale Mkhristu woyenera, Mkhristu wovomerezeka kupita Kumwamba. Nkhani yake ndi imeneyo. Ndi nkhani yophweka kwambiri kuitsatira. Si nkhani yovuta ayi. Chifukwa chake Baibulo likunena kuti anatipatsa malamulo mwa chikondi, mwa chikondi. Akanangotileka ife kumangovuti, kumangomenyana, kumangopwetekana, koma anatipatsa malamulo mwa chikondi kuti tidzapulumutsidwe, tidzalowe ufumu wa kumwamba. Ngati ufuna kusunga malamulo, sunga. Ukasunga malamulo, benefit yake, ubwino wake ndi wakuti udzapulumuka. Koma ngati susunga malamulo, zili ndi iwe. Udziwe zokuti ngati susunga malamulo ndiye kuti sudzapulumuka. Zonsezo chisankho ndi chako. Yesu Khristu anakumana ndi mnyamata uja. Mnyamata amene ali pa pa Marko 10. Mnyamata amene amapezeka pa Marko 10. Mukawerenganso mabukhu enawo Mateyu amapezekanso. Marko 10 vesi 17. Ndipo pamene iye anatuluka anam, uh, ana, anatuluka. akunsi kutsata njira, anamthamangira munthu namgwadira iye namfunsa, Mphunzitsi wabwino, ndi ndidzachita chiyani kuti ndilandire moyo wosatha? Ndipo Yesu anati kwa iye, Unditcha ine wabwino bwanji? Palibe wabwino koma m'modzi ndiye Mulungu. Udziwa malamulo ache. Usaphe, usachite chigololo, usabe, usasi, u, u, usachite umboni wakunama, usanyenge, ulemekeza atate wako ndi amako. Ndipo iye anati kwa iye, Mphunzitsi, zonsezi eh, ndizi, ndi, ndinazisunga kuyambira ndili mwana. Ndipo Yesu anamuyang'ana namkonda nati kwa iye, Chinthu chimodzi chikusowa. Pita. Gulitsa zonse uli nazo, nudze, nuzipereke kwa anthu aumphawi, ndipo chuma udzakhala nacho m'Mwamba, ndipo udze kuno, unditsate Ine. Mnyamata uyu amafunsa chinthu chopambana kwambiri. Angachite chiyani kuti apulumutsidwe? Angachite chiyani kuti akhale ndi moyo wosatha? Iye amadzimva kuti akukwanira pa kukhala kandideti wopita kumwamba. Koma anali ndi chinthu china chimene amaona kuti, No, ine ndikudzimva ngati ndili bwino, koma pena pake pakusowekera. Ndi chifukwa chake iyeyu anapita kwa Yesu, namthamangira, namgwadira, namufunsa kuti, Ndichite chiyani? Ndiye Yesu Khristu akumuuza. Malamulo ake ukuwadziwa, ukasunge malamulo ake. Malamulo amene ajawo ukakaasunga, ndikufuna kukutsimikizira kuti udzapitadi kumwamba, udzakhala ndi moyo wosatha. Ndiye mnyamatayu chifukwa chakuti amadziyenereza, amadzimva ngati kuti iyeyu ndi wosunga malamulo, amadzimva ngati kuti amakwaniritsa Anamuyankha Yesu kuti, Aa, nayambatu kuwatsata ndili wang'ono. Koma Yesu amadziwa mnyamatayo. Mnyamata anali wodzikuza. Mnyamata anali wodziyenereza, wodzikonda. Mnyamatayu samakonda ena. Amakhala pafupi ndi anthu osauka koma osawathandiza. Ndi chifukwa chake akumuuza kuti, Iweyo pita kagulitse zonse zimene uli nazo. Ndalama zakezo kapatse osauka. Uli ndi osauka akuyandikira. Uli ndi anthu ovutika amene ali pafupi ndi iweyo. Koma umawalutsa. ndikumawathira madzi uka utakwera galimoto yako, ndi kum ndikumayankhula monyoza, ndi kumagwiritsa ntchito osapatsa malipiro awo moyenera. Pita kagulitse chuma chako, ndalamazo ukapatse osauka. Ukatero udze udzanditsate Ine. Mnyamata uyu zinamulemera kwambiri chifukwa anali wokonda ndalama. Munthu wokonda ndalama nthawi zonse sakhala munthu wolongosoka. Koma iye amadzimva ngati ndi wolongosoka, amadzimva ngati ndi wachifundo koma chifundo analibe. Amati, iye aka, a, akakhala kuti awathandiza anthu, amaona ngati kuti ali ndi mtima wothandiza. Ayi, ku, iyeyo amangozichita chifukwa choti chumacho ali nacho chochuluka. Koma atakhala kuti alibe, sangathandize munthu. Ndi chifukwa chake munthu ameneyo nkhope yake inagwa pansi, nthawi yomweyo ananyamuka ndi kupita, mpaka pano sanabwerenso. N'kutheka nawenso utamva za malamulo awo ukhoza kupita osadzabweranso. Koma Yesu Khristu akuti, Malamulo ake ukuwadziwa ndipo kasunge malamulo. Ukakasunga malamulo, sikungosunga malamulo n'kuthera pomwepo ayi. Ukasunga malamulo, unditsate ine, udze unditsate. Ndipo Mkhristu akuyenera kuyenda pambuyo pa Yesu Khristu. Sikuti uziti wasunga malamulo ndiye uziti basi ndapulumuka iyayi. Koma usunge malamulo ndipo utsate Yesu Khristu. Ukapanda kumtsata Yesu Khristu palibe chimene ukupanga chifukwa malamulo sakupulumutsa. Malamulo angokuonetsera kuti chinthu choipa, ichi ndi chabwino. Ndi zimene Yesu Khristu akutanthauza. Ndikudziwa wakhalapo uli ndi mafunso ambirimbiri komanso wamva mumtimamo. Mafunso ako ndi akuti, Ndikapita kutchalitchi kwathu kuja, kuli zinazake zinayikidwayikidwa m'mbalimu ndipo tikafika timazigwadira zimenezo ndi kumadziti, nkumadzi, nkumadzipembedza. Ndiyene ndichite bwanji? Eeh. Mafunsowodi ndi oona. Iwenso mwina ukudzifunsa kuti, Ndi zoona Baibulo likunenetsa kuti ndichite bwanji? Kutchalitchi kwathu sitimasunga Sabata. Za Sabatazo sizimakambidwa. Ndichite bwanji? Mafunso amenewo uli nawo. N'kutheka n'kumati, Ife kwathu amatilolezatu kumangokwatirakwatira akazi ochuluka. Koma Baibulo likuti usachite chigololo. Ndichite bwanji? Nkhanitu ndi ya simple. Pamene wamva, ukuyenera utsatire chimene wamva iweyo. Koma ngati, ona, ngati kumene iweyo umasonkhanako samatsatira zimene Baibulo lanena, Baibulo limati Chokanikoni kumeneko anthu anga. Chifukwa chiyani? Chifukwa chonena kuti anthu amene wasonkhana nawo si anthu otsatira Yesu koma ndi anthu otsatira mkulu ujayo amene anena kale kuti, Ndinu ana a Mdyerekezi. N'kutheka ndi ana a Mdyerekezi koma iweyo ukufuna kutsatira Mulungu, ukhale mwana wa Mulungu koma uli pagulu la ana a Mdyerekezi, nawenso ukhalanso mwana wa Mdyerekezi yemweyo chifukwa muzichita zimene Atate wanu aku, akukutumani kuti muzichita. Chimene ukuyenera kuchita ndi kungotulukapo, iweyo utsatire zimene Yesu Khristu akunena. Yesu Khristu, kapena kuti Baibulo, likutiuza poyera kuti titsatire zimene Baibulo likunena. Ndi chifukwa chake akunena kuti ndi odala amene amva ndi kuchita mau. Ndi odala amene awerenga ndi kuchita, chifukwa anthu amenewo ndi amene atadzapulumutsidwe. Koma ifeyo omangoti ayi ayi, komabe palibe kanthu, ii. kumwambatu sikudzakhala zongoti ati ayi ine na- ine ndinangopulumukatu wina aliyense zake zimene akuchita zikulembedwa china chilichonse chimene akuchita chikulembedwa ndipo vesi ili ndiopatsa chisoni kwambiri anthu inu akuti koma andilambira ine kwachabe Mu- a- mukumulambira ndithu mulungu koma mukumulambira pachabe zokuti olo mutavutika ukayankulira kayankutani koma mpachabe palibe phindu Chifukwa chiyani? Chifukwa choti mwasiya malamulo a Mulungu ndi kumatsata miyambo ya anthu. Wina wake anangokhala pansi nkuganiza kuti iyayi tsiku lopemphera ndi lina lililonse. Basi nkumatsatira koma Mulungu akuti udzikumbukira tsiku la sabata likhale lopatulika. Kupemphera ukhoza kupemphera tsiku lina lililonse koma tsiku la sabata likhale lopatulika. Usagwire ntchito ina iliyonse ya iweyo. Ndi zimene Baibulo likunena. Ndipo Yesu akutsimikizira kuti ngati musunga malamulo a munthu ndikusiya malamulo a Mulungu ndiye kuti mungopembedza pachabe. Chimene tikufunika ndi kutsatira chimene Baibulo likunena. Tisayang'ane kuti apo pali ndani paima ndani ayi. Tisayang'ane kuti kaya udindo wanga ndi wotani ku tchalitchi kwathu ayi. Tisayang'ane kuti ena amandiona bwanji makolo kapena aa koma titsatire chimene Baibulo. Tili ndi mpata wabwino oti tikhoza kupanga chisa. Mu nthawi iyi, ndikudziwa zoti tayankhula ndi anthu ochuluka amene tamva ndipo takhulupirira ndipono tikufuna kupanga chisankho. Pa nthawi imene tikuganizira, tiku, ti, ti, tikusinkhasinkha, ndi zambiri zimene zikubwera m'mutumu kuti koma nditsatire izi kapenano ndichite izi, kapena ndikumva apazi ndi zoona kapena ndi zabodza. Ndikufuna kukutsimikizirani kuti pa nthawi imene mukumenye, mukumenya nkhondo mu mtima mwanu yoti mu, mutsatire chilungamo kapenano bodza, ndi nkhondo yayikulu kwambiri. Mwa inu nokha simungaikwanitse, koma ndi pemphero ndi zotheka. Chifukwa alipo ambiri amene anayesera kuti aimenye nkhondo paokha koma anailephera. Chifukwa chakuti tili mu chisomo, tikangomupempha Yesu Khristu kuti atimenyere nkhondoyi, ndi zotheka. Tiyeni tipemphere kuti Ambuye atithandize kupanga chisankho chabwino. Atate wathu okonda amene muli kumwamba, munthawi iyi imene taphunzira zokhudzana ndi malamulo, kufunikira kosunga malamulo, kufunikira kotsatira inu, kufunika kwa kumva ndi kuchita mawu. Ambuye mitima yathu yasweka kwambiri. Pali amayi awo, pali abambo awo. Taonani, akufunitsitsa atatsatira zimene inuyo munalamula, koma akuti akaganizira Iwo ndi abusa, akuti akaganizira udindo umene ali nawo ku chalichi. Koma ndisiyedi ulemerero umene ndiri nawo ndikatsatire Inu. Ena akulephera kukutsatirani chifukwa cha chuma chimene ali nacho. Koma ndi zoona ndizitseka shopu yanga, ndizitseka bizinezi yanga kupita ku chalichi. Ambiri amangika kwambiri. Yehova, ndikupempha kuti muchitepo kanthu kwa anthu amenewo. Amasuleni ndi kuwaunikira chimene akuyenera kuchita. Mu dzina la Yesu Khristu tapemphera. Ameni.